gịnị ka ị na-ebere akwa Jackie Jackie Jackie gwa m okwu biko Jackie agaghị m ọzọ aṅụọla m nnukwu aṅụọla m ọgwụ ndị a ụbọchị ọbụla akwụsịla m na-aṅụkwa otu mgbe mba o zuola akwụsịla m o zuola aghọtara m cheta mgbe ị chọrọ ka anyị kwụsị ọdịnamma anyị a mgbe okwe nyocha gị gosiri na i bu nje hiv mụnwa enweghị ị chetara ihe m ji jụ ịhapụ gị

ahụrụ m gị n'anya nke a enweghị ike ịgbanwe agbanwe n'ụwa achọghị m ibi ndụ ma ewezụga gị amaara m na ndị dọkịta na ụfọdụ otu nọ inyere anyị aka inweta ọsịsa nye ọnọdụ gị otu n'ime ọsịsa ahụ bụ ARV ya bụ ọgwụ antiretroviral gị nke ahụ bụ ihe ị ga-ekwu ma ị ma na ọ bụ eziokwu dọkịta gị tinyere gị ARV maka ọnọdụ ahụ gị okwu nyocha gị gosiri na HIV ripịala ume ime ahụ gị ọ rụtụkwara aka na mkpa ọ dị bụ na ozugbo ị malitere ịṅụ ọgwụ ndị ahụ na ị gaghị akwụsị tinyere ịṅụ ọgwụ gị n'oge kwesịrị ekwesị ewezụga ya ị nwere ike ịda ọrịa n'ihi na ugbu a ọrịa AIDS enwe ọ ya ha agaghị agwọ m ma amaala m ikpe ịṅụ ọgwụ ndị a dum niile ma echere m na m dị mma leenụ m anya naanị nsogbu m nwere bụ ọgwụ ahụ aṅụọla m ha ogologo oge N'ọrịa ndị ọzọ, ị ṅụọ ọgwụ gị gị adịkwa ike ọzọ, mgbe ahụ gị akwụsị ịnata ọgwụgwọ. Ọ bụghị otu o si adị? Olee maka ọrịa HIV? Jackie, Jackie, ahụrụ m gị n'anya. Lee, Dọkịta sị na ugbu a achọtabeghị ọgwụ nwere ike iwepụ nje HIV site n'ahụ gị, ma ARV gị ga na-arụ ọrụ. Ọ ga na-arụ ezigbo ọrụ ibelata ọganihu ọrịa ahụ ma mee gị ka ị nọrọ n'ahụ ike dị ka i nwere ugbu a. I chefuolarịị otu i si taa ahụhụ tupu ha enyewe gị ọgwụ ndị ahụ? Mba. Nke bụ eziokwu bụ na ọgwụ ndị a dị ire. Na ọrịa HIV, mmadụ ekwesịghị ịkwụsị ma ọ bụ gbanwee ọgwụ ndị dị ire. Ma ị maara nke ọma na e nwere ọrịa ndị ọzọ, dị ka ọrịa shuga, nke mmadụ ga-aṅụgide ọgwụ ya ruo ndụ ya niile, dị ka ị na-eme. ọ kwa ị hụla ọ bụghị naanị gị ma ọlị ma ọ anaghị ajụ ajụjụ ma ana m atụ ụjọ gbasara ihe ndapụta ọjọọ ga-esi n'aka ọgwụ ahụ mba ị ma na ọ bụ eziokwu nke a bụ ya ị naghị aghọta ị maghị ihe ọ bụla aga m agwa gị ihe m ma ama m na m chọrọ gị jackie amakwa m na ndị ezinụlọ gị na ndị ogbo gị n'ọlụ chọrọ gị Nke ka nke, ama m na anyị niile ji gị anya isi. Jackie, amakwa m na olileanya anyị kacha ibe ya bụ ịmalite ezinụlọ. Gịnị mere m ga-eji edi ihe a niile? Mba! Jackie, anyị nwere ihu ọma. Ọtụtụ mmadụ chọrọ ọgwụ a enwetaghị ya ruo ugbu a. Onye dọkịta na-agwa gị oge ọ bụla ọ hụrụ gị na ịkwụsị ọgwụ a na ị ga-enye nje ahụ ohere imeri ọgwụgwọ gị. Nke a pụtara na ị ga-enwe ọghọm n'ahụ gị ma ọ bụrụ na i ji ọgwụ ị na-aṅụ ugbu a mee ka ọgwụ ahụ ghara ịdị ire. Nke a ga-eme ka onye dọkịta nyekwa gị ARV ọzọ, ndị nke dị oke ọnụ ma dịkwa ụkọ. Anyị nwere ihu ọma. Ị chọrọ ka i funarị m n'ihi na anyị enweghị ezigbo ego iji zụta ọgwụ ndị ahụ? O zuola. O zuola. Achọghị m ibi ndụ ma e wezuga gị. O zuola. Aghọtara m. Mba. Ị hụrụ, o nweghị ihe na-ara ahụ ma ọ bụrụ na ị nwee okwukwe. Ị ga-aga n'ihu na-aṅụ ọgwụ gị ruo mgbe ndị nchọpụta ga-achọpụta mgbochi ka mma. Eme? A sịkwa na ha enweghị ọsịsa n'afọ ole na ole dị n'ihu. Jackie, marakwa na anyị aghaghị inwe olileanya. I chere n'ezie na m ga-ebuli ihe a? Anyị ga-ebuli ihe a. Ndo, ka m zie imi. Ekwentị m na-akụ. Onye? A, Jocelyn. Ị bọọla? Aga m anọ ebe ahụ na nkeji iri na ise. Anọ m n'ụzọ. O, Adamma, o depụtachara nchọpụta. Ọ dị mma. Biko kpọọ Elizabeth ma kpebie maka nzukọ elekere iri. ị nụla anyị ga-emecha ndepụta anyị taa ọ dị mma anyị ga-ahụ ngwa were ọgwụ gị ṅụọ Nọ nke ọma. anyị ga-ahụ